Dia dhuit a chara agus tá céad míle fáilte romhat chuig an naoú rang ó Institiúid Oideachais Marino, institiúid do mhúinteoirí bunscoile agus d'oideachasóirí eile. Má tá suim agat grád maith a bhaint amach sa Ghaeilge, tá súil agam go gcabhróidh an físeán seo leat é sin a dhéanamh. Madeleine Ní Ghallachair is ainm dom agus an tseachtain seo breathnóimid ar cheist 6B sna léamhthuiscintí. Toisc go bhfuil dhá mharc déag ag dul ar cheist 6 B sna léamhthuiscintí, is fiú ceithre mharc is fiche san iomlán sa scrúdú é. Níl ach 30 marc ag dul ar an bhfilíocht agus ar an bprós, mar sin is fiú am a chaitheamh ar an gceist seo. De ghnáth, bíonn ort tuairim a thabhairt ar an sliocht chomh maith le cur síos a dhéanamh ar an gcineál scríbhneoireachta atá ann. Tuairimíocht. Seo dhuit an cheist ó na scrúdpháipéir anuraidh. 2014, 6B. Bunaithe ar an eolas sa sliocht thuas, luaigh dhá thréith a bhain le Mandela, dar leat. Aimsigh sampla amháin de gach ceann den dá thréith sin sa sliocht. Bíodh an freagra i d'fhocail féin, is leor 60 focal. agus 2014, 6B, Sna hailt 2 agus 3, déanann an t-údar cur síos ar rudaí éagsúla atá ag cur imní ar dhaoine áirithe. Scríobh síos dhá ábhar imní éagsúla a luaitear sna hailt sin agus cúis a luaitear le gach ceann de na hábhair imní sin. Bíodh an freagra i d'fhocail féin, is leor 60 focal. Agus ó 2013? 2013, 6B, Bunaithe ar an eolas sa sliocht thuas, an dtaitníonn Steve Jobs leat mar dhuine? Tabhair dhá fháth le do fhreagra. Bíodh an freagra i d'fhocail féin, is leor 60 focal. agus ó 2012. 6B, Cad a léiríonn an sliocht seo faoi dhearcadh phobal Mheiriceá agus faoi dhearcadh an IOC ar dhaoine mar Jim Thorpe sa chéad seo caite? Bíodh an freagra i d'fhocail féin, ní gá níos mó ná 60 focal a scríobh. Toisc go bhfuil tuairimíocht ag teastáil, scríobh in bhur bhfocail féin é. Má úsáideann tú an iomarca focal díreach ón téacs, ní bhfaighidh tú ach leathmharcanna. d'fhéadfá a rá, léirítear gur duine cliste é nuair a. nó is dóigh liom gur cheap siad nó i mo thuairimse, duine cliste a bhí ann mar má iarrtar ort dhá chúis nó shampla a thabhairt, beidh sé mharc ag dul ar gach cuid. Anois, cineálacha scríbhneoireachta. Seo dhuit an cheist ó na scrúdpháipéir anuraidh, 2014, 6 B. Luaigh an cineál scríbhneoireachta, dhá mharc. Is píosa stairiúil, faisnéiseach, eolasach, iriseoireachta, tuairisciúil é an sliocht seo. Tá tréithe stairiúla, faisnéiseacha, eolais, iriseoireachta, tuairisciúla le feiceáil nuair a. Céard é aidhm an phíosa? Cé dó a scríobhadh an sliocht seo? Is tuairisc é an sliocht seo. Déanann sé cur síos ar chúrsaí. Tugann sé eolas. Bíonn réamhrá, sonraí agus achoimre ann. Úsáidtear friotal pearsanta nó neamhfhoirmiúil. Is míniú é an sliocht seo. Míníonn sé conas nó cén fáth a fheidhmíonn rud. Tugann sé sainmhíniú nó treoraithe. Úsáidtear friotal teicniúil. Is píosa stairiúil é an sliocht seo. Luann sé fíricí, dátaí, áiteanna agus ainmneacha. Is dialann taistil é an sliocht seo. Luann sé áiteanna nó logainmneacha. Tá cur síos fileata ar cheantar, ar dhaoine, ar bhia. Úsáidtear friotal pearsanta nó fileata. Tréithe nó comharthaí sóirt? An úsáidtear an aimsir chaite nó an aimsir láithreach? An bhfuil friotal pearsanta, neamhphearsanta nó teicniúil ann? An insítear scéal dúinn in ord cróineolaíoch? An dtugtar tuairimí pearsanta nó an labhraítear go díreach linn? Agus sin é, tá súil agam go gcabhróidh na frásaí seo leat leis an ullmhúchán do na léamhthuiscintí i bPáipéar 2. Beimid ar ais an tseachtain seo chugainn le físeán nua. Slán!